rang a cuig ar tí dul isteach go dtí rang a sé agus ag an bpointe sin do bhí m'athair Antaine Mac Giolla Ruaidh tar éis an feachtas ag lorg Gaelscoil i mBaile Munna a thosnú so chuir sé an ceist orm maidir le haistriú go dtí Gaelscoil agus an ceist an ceist a chuir sé nó ar an raibh an raibh rogha agat seans nach raibh sé

No, seascaidí. Yeah, thart ar seacht, 1971, 72. Oh, right, chomh luath le sin, right, ana mhaith. Oh, Yeah.
eh, thosaigh sé mar, em, just pre-fab le, le Mm. dhá rang, eh, amháin ann, ni- eh, ni- naíonáin sinsear agus naíonáin sóisear, Sea. eh, ach, eh, lean siad ar aghaidh agus chuaigh siad ó neart go neart. Oh, yeah, Ach, yeah.
seachas sin, em, so, nuair a d'éirigh le an coiste ó cheantar, eh,

agus tá Scoil an tSeachtar Laoch bunaithe. So ní raibh an Roinn Oideachais in ann iad a dhiúltú. Ní raibh, no. Ansin a tháinig an pléascadh, an ghluaisteacht na Gaelscoileanna. Agus is pléascadh atá ann anois, tá siad ar fud na tíre anois, tá siad in gach áit, yeah, agus an-éileamh. An bhfuil sé mar sin i mBaile Munna, bhfuil éileamh mór? Tá 'fhios agam roinnt de na Gaelscoileanna ní féidir le páistí freastal air mar tá, I gcionn b'fhéidir cuig nó sé bliain de Scoil an tSeachtar Laoch a bheith oscailte bhí siad ag diúltú páistí, bhí an méid sin éilimh ar áiteanna ann. So ansin thart ar 1989 do thosaigh m'athair

Bhuel, rinne mise a lán smaoineamh ar an ceist sin agus tá sé an-ait, I mean, ceantar agus daoine nach raibh Gaeilge ins an ceantar sin i gcomhair na céad, b'fhéidir, roimh a raibh na Lochlannaigh in Éirinn. Yeah, tá an ceart agat, yeah.
So, cad as a tháinig grá don Ghaeilge? Bhuel, Mhínigh daoine as an nglúin sin, nó roimhe sin i gcónaí, nuair a bhí siad ag cur síos faoi an taithí a bhí acu ar scoil, ní deireann siad faic faoi aon ábhar eile ach amháin ó thaobh an múineadh an Ghaeilge, úsáideann siad an téarma 'they bet us into it'. Yes, ach tá an ceart agat.

teach bhí cúpla feirm mór timpeall agus mar sin agus ansin do bhí éileamh mór i gcomhair tithe nua so ansin chuir siad an saghas space age tionscnamh tógálaíocht seo i mBaile Munna sna seascaidí agus bhí na na mílte árasán agus tithe agus. Agus na túir, yeah, na túir arda sin, yeah. Na túir móra, chuaigh siad suas cúig urlár ón talamh. Na gnáth-árasáin, bhí siad ocht árasán suas ón talamh. Tuigim, yeah. Ach tháinig, tháinig an formhór de na dhaoine a chuaigh ann i dtosach ó lár an cathair Baile Átha Cliath. Yeah, yeah. So ceapaim go raibh an saghas, do bhí an cuimhneachán muintire acu an-ghéar de na heachtraí de 1916 agus. Yeah, yeah, tá an ceart agat, yeah.
So leis an saghas sprid poblachtánachas a bhí acu, de bharr gach clann do bheadh siad Do bhí mo sheanmháthair ansin, do bhí m'athair ansin, do bhí muid ag iarraidh dul ó taobh amháin an cathair go dtí taobh eile, you know, do chuir muid na gunnaí ina bhfolach ins an pram faoi an bhábóg agus thóg muid suas go dtí Muileann Boland's, you know, agus scéaltaí mar sin. Sin ana-shuimiúil, yeah, yeah, tá an ceart agat, yeah. Agus an ceangal idir an sprid poblachtánachais agus an Ghaeilge, dúirt an Piarsach, ní amháin, ní amháin saor ach Gaelach chomh maith, ní amháin Sin a dúirt sé, yeah.
So ceapaim sin an an síol a thosaigh an smaoineamh is maoin agus is saibhreas iontach é an Gaeilge agus an cultúr an Gaeilge. Ó sea.
Tá sé tá sé chomh tuillte le ár pháistí

tháinig coiste le chéile agus tháinig mise mé féin ar an choiste agus mar a bhí mé ag smaoineamh, tá mé ag leanúint ar aghaidh an t-obair a thosaigh m'athair. Sea, tá tú, yeah.
Agus bhí cúpla de na seandaoine a bhí ar na coistí sna seachtóidí leis ar mo choiste so toghadh siad mé mar chathaoirleach

Chuile rud, ní amháin Gaelscoil i gcomhair an teanga ach bíonn an béim an-mhór ar an chultúr agus an náisiúnachas agus an bród in gur cine ar leith muid, tá ár dteanga againn. Bhuel, tá sé, tá sé an-greannmhar agus go háirithe na pháistí ó na scoileanna i mBaile Munna,

Dia dhuit Seán, an bhfuil tú ag dul ar an chluiche ar an Satharn inniu agus cuir sé áthas ar aon duine é a chloisint. Agus nuair a bhí mé ag caint leat roimh an clár, luaigh tú an club sin Setanta agus níl mórán cur amach agam caithfidh mé a rá. Chuala mé an t-ainm but ní raibh fhios agam. Tá fhios ag an saol mhór faoi Kickham Baile Munna but rinne mé dearmad go bhfuil Setanta ann. Is foireann soccer é Ballymun Kickham. Ach bhunaíodh Club Setanta in 1885 nó 86, agus feachtas eile a bhí ar siúl ag Maher agus duine eile, duine a fuair bás just an bhliain seo chaite. Tá sé deas go bhfuil tú ag caint faoi Club Setanta agus go bhfuil mise ag lua an duine seo, Fergus Breathnach.

Agus ceoltóirí de gach saghas ann. Ó, go breá. Agus dar ndóigh, mé fhéin ag seinnt cúpla píosa. Sin. beidh tusa, tusa an réalt, an star mór oíche amárach ar, ar an piano. Iontach maith.
Réalt mór i mo spéir fhéin. Tuigim. Bhuel, éist, Diarmuid, bhí sé go breá bheith, bheith ag caint leat agus go n-éirí go geal libh i mBaile Munna agus oíche amárach ach go háirithe, yeah?

an-shuimiúil ar fad, yeah, leis an eolas faoin cheantar. Agus an rud sin faoi na páistí, cloisimid ó am go céile le blas Bhleá Cliath, na Dubs agus an Ghaeilge, tá sí an-mhaith. I mean, is as Bleá Cliath muid, nílimid ó Conamara nó Ciarraí, so tá ár blas féin againne, nach bhfuil? Yeah, tá.
So sin, you know.
Yeah. Má tá an teanga againn, tá an blas freisin.
Cinnte, yeah. Yeah.